Dia dhaoibh agus fáilte go Féile UCD ó Ghlór na nGael. Donncha is ainm dom agus inniu tá mé chun an leabhar seo a léamh, Sa Tóir ar an Yeti, faoi Ollamh Sneachtapus.

sa tóir ar an Yeti. Ó, féach é. Is é gléasta go deas teolaí. Bíonn sé fuar thuas ansin, i measc na sléibhte sin, an uair ar fad. An maith leat sneachta? Ó. N'fheadar cén saghas duine atá ansin, hé? Agus iad ar an mbus le chéile. Mo chara! Ó, féach. Pictiúr de ghabhar atá aige. Tá sé á thaispeáint don bhean sin. Féach. Gabhar. Bhuel, sin cara difriúil. Gabhar, nach é? Gnó nó pléisiúr? Cuireann fear na bpeas ceist ar an tOllamh. Ceist mhaith, mar dar ndóigh, don ollamh is an dá rud atá i gceist, gnó agus pléisiúr, dul thuas ansin i measc na Himileáithe. Sea, tá siad tar éis teacht i dtír. Féach, na sléibhte! Agus amach leo, agus tá sé i ricseá deas. Ó, féach, na hainmhithe mórthimpeall na háite freisin.

So ar aghaidh leis. Ó, féach. Sos agus an cupán tae. Bíonn sin ag teastáil uainn i gcónaí nach mbíonn? Agus beirt ón dúiche, féach. Ní fhaca sibh Yeti thart anseo? Tá sé fós á lorg. N'fheadar an bhfaca. Níl a fhios againn an bhfuil? A Yeti! A Yeti! Cá bhfuil tú? an tOllamh Sneachtapus anseo. Ní dóigh liom gur yeti atá ansin. As an mbealach! Daoine seo ag teacht síos go tapaidh ag sciáil. Ó, bhí air léimt as an mbealach go tapaidh. Sea, chaill sé a hata. Féach! An yeti gan dabht! Is tá sé ag breathnú ar na. rud ansin ach déarfainn gurb é an cat sin agus ní an yeti a rinne é, é? a bhrú a chos isteach sa sneachta ansin. Táim chugat, a yeti! Táim chugat! agus ag siúl. N'fheadar an sin an yeti ansin, féach. Níl an talamh róchinnte. An bhfaca mé an Yeti? Ní fhaca mé an Yeti. Agus an bhfuil a fhios agat cén fáth nach bhfaca mé an Yeti? Mar nach ann dó. Is Ollamh le Yeti-eolaíocht in Ollscoil Hamburg mé agus glac uaimse é, níl a leithéid de rud ann agus Yeti, téigh abhaile duit féin. Ó, bhí mé tar éis bualadh leis an bhfear seo, an tOllamh ó Ollscoil Hamburg, agus anois ní chreideann seisean go bhfuil Yeti ann in aon chor.

Tá an fear bocht as a mheabhair. Ceapann an Ollamh ó Hamburg go bhfuil an tOllamh Sneachtapus as a mheabhair so tá sé ag imeacht uaidh chomh sciobtha agus is féidir leis. Anois buaileann sé leis an grúpa seo, féach. Níl sé ann! Ó, beidh cúpla briosgóidí agam. Féach. Yeah, so. Lón, b'fhéidir? Nó bricfeast? Yeah. Sula leanann sé an bóthar. Dia dár shábháil! Cad, féach ar cad tá sé ag bualadh leis thuas ansin sna sléibhte. Nó an bhfuil sé ag brionglóid? Dia dhuit. Sin é an gabhar speisialta agus an ghruaig fada air ionas go bhfanann sé go deas teolaí thuas ansin mar go mbíonn sé fíor-fhuar ansin. Bliain níos déanaí, ó féach, tá gruaig mór, an-chuid gruaige air anois, nach bhfuil? Is geall le nach mbreathnaíonn seisean ar nós yeti, nach mbreathnaíonn? Yeti? Yeti?

teacht isteach. Tá achan duine ag rith nó ag imeacht, féach. Ach b'in ta. Ach sin an tOllamh ag teacht ar ais. Ach féach, nach sin an fíor-Yeti, agus na lámha air. Tá sé tar éis fanacht as radharc achan duine, é. Sa bhaile anois, féach, tá sé tar éis a chuid gruaige a ghearradh. Tá sé sásta ansin. Meas tú Ní rabhas in ann an leabhar seo a chur síos, Gabriel Rosenstock. Bhriseas mo chroí ag gáire faoin Yeti. Hm. Bhuel, cad a cheapann sibhse? An bhfuil an Yeti ann? Ar éirigh leis? teacht air. Bhuel, sin ceist an leabhair, nach í? Go dtí an chéad leabhar eile, slán go fóill!